ka bɔ u ye mun ma sɔn o fatulen yɛrɛ mako b'i ka dugawu la ka tɛmɛ o ɲɛnama kan alaw taala ko wa kada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan alaw taala ko ne alaw taala de tigɛra a kan ne ala de ye ton sigi a kan ne ala de ye tanpon sigi nin kuma kan ko ne ala kɔfɛ dugukolo sanfɛ ne ti fɛ n ka jɔnw ka danfɛn wɛrɛ bato ne alaw taala kɔfɛ a ye ala kelen bato a ye ala kelenbanciya a ye tugu kira nɔfɛ a ye tugu alulubɛtiw nɔfɛ ni kira ye min fɔ alulubɛtiw ye min fɔ sabula olu de bɛ dɔnni kɛ kira ka dɔnni na n'u ye min fɔ an ɲɛna ko ala ko tan ala kelenbanciya la ala tuguɲɔgɔnyali la an y'an jija an ye ala kelenbanciya ka bɛn o ma an kan'a bila an yɛrɛ kɔnɔ abada ko danfɛn wɛrɛ bɛ yen min bɛ se ka sanga ala ma n'i y'o kɛ i ni kafiri bɛɛ lajɛlen kɛla kelen an kana miiri abada ko mɔgɔ dɔ bɛ yen min bɛ se ka farankan kɛ diinɛ na walima ka dɔ bɔ ala ka diinɛ na n'i y'o kɛ dɔrɔn i y'a tigilamɔgɔ bila ala ka pilasi la an kana miiri abada ko ɲɛnamaya kɔnɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen min bɛ se ka ala jɔyɔrɔ ta min bɛ se ka san ɲɔgɔnna dan walima ka dugukolo ɲɔgɔnna dan n'i y'o kɛ i y'o tigilamɔgɔ bila alaw taala jɔyɔrɔ la o man di ala ye kana sɔn k'i yɛrɛ suuli walima k'i ten turu fɛn wɛrɛ de ye min tɛ ala ye kana sɔn abada ka jolibɔn kɛ fɛn wɛrɛ ye min tɛ ala ye kana sɔn abada ka kantigɛli kɛ fɛn wɛrɛ ye min tɛ ala ye alaw taala ko o ye ale ka hakɛ ye bato o bato bi kɛ alaw taala ko a ka kɛ ale de ka jate kɔnɔ wa a ka kɛ ale ka hakɛ de kɔnɔ a ka kɛ ale ka hukumu de kɔnɔ n'i bɔra ala ka hukumu kɔnɔ dɔrɔn bato in a bɛ kɛ fu de ye mɛ kuranɛ aya in na min ye kabako ye alaw taala ye fɛn fila de nɔrɔ ɲɔgɔn na n bɛ fɛ k'a jira an balimakɛ la n'o ye madu bamanan ye a ye sigi min kɛ bi su in na a kana sɔn ka fama nin sigi ninnu ma abada a kana sɔn ka fama o sigi ma abada alaw taala ye fɛn fila de nɔrɔ ɲɔgɔn na ale ka hakɛ a tilala k'o fɔ waati min na a tilala ka adamaden mansa de tugu a la i fa ani ba i ka tanti i ka tɔntɔn i mansaw i balima siraw i fa ka siraw i ba ka siraw fɛn o fɛn bɛ kɛ komi i n'a fɔ e fa alahu taala ko sisan wa bil walidayni ihsanan n y'a f'i ɲɛnɛ n ko ihsanan nana sira min kan a nana nakira de kɔnɔ lɔnnibaa bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko nakira nana de irabu kɔnɔ litaazim bonya kama barikada kama ani kɔrɔtali kama nakira nana o de kɔnɔ wa nin yɔrɔ la alahu taala ko i jija ne ala ka hakɛ kɔfɛ i ji bɛɛ laja i ka ɲumanya kɛ i mansaw ye i ka ɲumanya kɛ i fa ye i ka ɲumanya kɛ i ba ye i ka ɲumanya kɛ i tanti ye i ka ɲumanya kɛ i tɔntɔn ye i ba a ka balima minnu bɛ yen ɲumanya k'u ye i fa a balima minnu bɛ yen ɲumanya k'u ye nka ɲumanya kalite min don tijani a sugu ma lɔn la première des choses n'a fɔra ko ɲumanya nana nakira kuma kɔnɔ o kɔrɔ de ye i ji bɛɛ laja fɛn o fɛn b'i kun min bɛ se k'i mansaw lanisɔndiya ka n'i mansaw kumaniya o fɛn na n'i mansaw y'i bila baara o baara la i jija i ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ i fa y'i bila baara o baara la kamelenden sungurunden a baara bɛɛ lajɛlen kɛ fo n'a kɛra ala sɔsɔ ye i bɛ ban o la a faamuna n'i tilala o la sisan nafolo min b'i kun a ta i k'i mansaw dugawu ɲini n'a ye n'a sɔrɔla o y'a ɲini i fɛ o y'a ɲini i fɛ o m'a ɲini i fɛ i jija a d'u ma i k'o barika ɲini k'o bonya ɲini k'o ka dugawu ɲini lɔnnibagaw munumununa kuma in kɔnɔ o ko ko komi a nana nakira de kɔnɔ ko kumakan filanan min bɛ da a kan i kɛlen kɔfɛ k'i mansaw barika ɲini k'o ka baara kɛ k'o ka dugaw ɲini k'o ka bonya yira o la ka nafolo d'u ma ko i jija fɛn filanan min bɛ tugu a la o nakira in kɔnɔ ko i ji bɛɛ laja ko kana sɔn abada du kɔnɔ kana sɔn abada quartier kɔnɔ kana sɔn abada kin kɔnɔ kana sɔn abada jamana kɔnɔ kana sɔn abada fɛn dɔ ka ye e jogo la min bɛ tila ka kunmasuli lase i mansa filaw ma bien vrai que bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko mɔgɔ bɛ ɲumanya de kɛ i mansa ye ka o dugawu sɔrɔ an'o barika mais o tɛmɛlen kɔfɛ o tilala ka d'a kan nin kuma in kɔnɔ parce que a nana ɲumanya qualité min don ko ɲumanya diɲɛ ɲumanya bɛɛ lajɛlen min fara ɲɔgɔn kan de parce que a nana de isanan a nana nakira de kɔnɔ kana sɔn abada e ka ye walimuso tigɛ la a bɛ lagosi lase i ba ma n'a sɔrɔla i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ k'i mansaw dugawu ɲini n'i ye lagosi lase o ma o b'o dugawu barika ban o b'a barika di kana sɔn abada e ka ye sigɛrɛti min na n'a sɔrɔla n balimakɛ i ka denmisɛnninya bɛɛ kɛ k'i fa ka fini ko k'i ba ka fini ko e nana kɛ sigɛrɛti minna ye n'a lagosi sera i masaw ma ko alaji karimasina den walima aja karimasina den o den de filɛ nin ye sigɛrɛti min na walayi ni ba ma den wolo ni fa ma lamɔ ɲuman kɛ n kalenna ala bonya na a b'i ka dugawu ni barika a b'a bɛɛ lajɛlen sama k'a bɔ yen mun kosɔn i kɛlen kɔfɛ ka ɲumanya kɛ u ye i tilala ka lagosi lase u ma a b'o barika ban a nana de isanan i ji bɛɛ laja i kɛlen kɔfɛ ka jɔnya kɛ i mansaw ye kana sɔn abada tile kelen ko mɔgɔ dɔ ka e nɛni ka don i mansaw la kana sɔn o ma abada balimakɛ n'i y'o kɛ k'a ban o kɔrɔ de ye ko i ka kow tiɲɛ sabula i fa y'a seko kɛ i la i ba y'a seko kɛ i la o ye fɛn bɛɛ d'i ma ka fɛn bɛɛ bila i ka disposition na pour que i ka kɛ mɔgɔ ye Tijani dangaden parti fɔlɔ o de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min mansaw balola fo ka t'u sa a m'o barika ɲini a m'o dugawu ɲini a parti filanan parti fɔlɔ parti filanan ni kuma bɛ faamu parti fɔlɔ parti filanan mɔgɔ min n'a ye jɔnya kɛ a mansaw ye o tɛmɛnlen kɔfɛ a tilala ka lagosi lase u ma dangaden a parti filanan o ye mɔgɔ jumɛn ye dangaden maa qualité filanan o ye mɔgɔ jumɛn ye o de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min mansaw o balolen a ye jɔnya kɛ u ye a ye baara kɛ u ye a y'o dugawu ɲini a y'o barika ɲini a ye fɛn bɛɛ kɛ u ye a ye nafolo d'u ma a ye hɛrɛ bɛɛ ɲɛsin u ma nka o fatulen kɔfɛ a nana ɲinɛ o kɔ pewu Allahu Akbar ale ka dangadenya ka jugu ka tɛmɛ maa kan ah. maa min n'a ye a mansaw sɔsɔ o balolen ye ah. Allahu Akbar sabula i ba dalen bɔgɔ kɔnɔ ah. i fa dalen bɔgɔ kɔnɔ o yɔrɔ la a mako tɛ foyi la i bɛ saraka min sama a ma a mako bɛ o de la i bɛ dugawu min k'a ye a mako bɛ o de la i bɛ kuranɛ kalan min organiser a tɔgɔ la a mako bɛ o de la i bɛ dalayilu kalan min organiser a tɔgɔ la a mako bɛ o de la i bɛ waajuli kɛnɛ min sigi a tɔgɔ la a mako bɛ o de la sabula fɛn min b'a nafa o yɔrɔ la o y'o ye n'i masa fatura. kana bɛn dugawu denya ma n'a sɔrɔla e tɛ dugawu sama u ma jan i faralen don dangadenw kan wa i sigi i ka kow lajɛ koyi i garisigɛ bɛ kɔmanse ka koro i garisigɛ bɛ kɔmanse ka siri i garisigɛ bɛ kɔmanse ka tiɲɛ hasanu basiri y'o fɔ a ko maa o maa bɛ yen n'i tɛ dugawu sama i mansaw ma k'o to kaburu kɔnɔ k'a b'i ka ɲɛnamaya don bɔgɔ la a b'a tiɲɛ o misaliya b'i n'a fɔ maa min mm. n'o y'a minɛ ka taa n'a ye kasobonba la tijani o waati n'i y'a wele appel la a mako t'o la maa o maa mana kiri telefɔni na o waati ale hakili bɛ jigin fɛn kelen jumɛn na ko ɲanguma karisa bɛ se ka ne bɔ faama bolo bilahi a mako bɛ fɛn kelen min na ale ka se ka bɔ bolo la a ye dugawu sama a mansaw ye a ye dugawu sama a balimaw ye a ye bali dugawu sama a sinjiw ye a ye dugawu sama a teriw ye maa o maa balima balola i ye ɲɛnamaya kɛ n'a ye i balola n'a ye a taara kaburu kɔnɔ i jija dugawu sama a ye sabula n'i ye balɔn tan kogo la tijani a bɛ segin i yɛrɛ de ma a bɛ segin i yɛrɛ de ma a tun bɛ balo la waati min na a ye fɛn dɔ kɛ ani ala cɛ Allahu taala tun ma yafa o ma o ɲangata n'a tɔɔrɔ o b'a sɔrɔ kaburu kɔnɔ min bɛ se k'a wuli ka bɔ a kan o de ye duwawu ni saraka bɔ ye a balolen a ye maa dɔ tɔɲɔ k'a sɔrɔ a m'a lawuli a kama a m'a dabɔ a kama a sara a taara kaburu kɔnɔ ni o tɔɲɔ ye Allahu taala t'a wuli ka bɔ a kan dɛ fɛn min bɛ se k'a wuli ka bɔ a kan o de ye a den min bɛ diɲɛ kɔnɔ yan a bɛ sarakaw bɔ a ye ka dugawu kɛ a ye ka karamɔgɔw ni alimamiw wele u ka na kuranɛ kalan ka dugawu sama a ye dugawu ale de bɛ kabiri dibi kaburu dibi wuli saraka bɔ ale de bɛ kaburu ɲangata nɔgɔya ala wele ani ala deli o de bɛ kaburu mɛlɛkɛw ka ɲininkali nɔgɔya adamaden kan ala kira ko nɛɛma ni kisi b'a ma don dɔ la ala kira ko istaghfiru li akhikum ko a ye ala wele a balimaw ye a ye ala deli a faw ye a ye ala deli a baw ye a taara minnu bila kaburu kɔnɔ i kɛlen ka mɔgɔ da kaburu kɔnɔ tijani i kɔ dilen de ka gɛlɛn ala kira ko a ye ala wele u ye a ye ala deli u ye ko fa innaha li anna yus'al ko sabula mɛlɛkɛw de bɛna n'a ɲininka sisan sisan mɛlɛkɛw de bɛna n'a ɲininka sisan sisan aw kana ɲinɛ o kɔ dɛ a ye ala deli u ye a ye ala wele u ye ko mɛlɛkɛw de bɛna na o ɲininka sisan sisan badenw saya ka gɛlɛn walayi i bɛ saya miiri fɛn o fɛn na saya ka gɛlɛn ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan i bɛ gɛlɛya fɛn o fɛn dɔn adamadenya kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ saya ka gɛlɛn ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan o de kosɔn waajuli bɛ kɛ waati bɛɛ sanga ni ɛri bɛɛ kameledenw sungurudenw a ye sabali a ye siran ala ɲɛ kameledenw sungurudenw a ye sabali a ye ala gasi sigi kamalendenw sungurudenw a ye sabali dɔ kɛra ala kota la a y'a sen bɔ a la a y'a bolo bɔ a la a ye sabali aw kana fɛn kɛ min bɛ taa aw kaburu gɛlɛya waajuli bɛ kɛ sanga ni waati bɛɛ k'a fɔ kamalenden ye i bɛ ala kota min na a man ɲi i ma kaburu kɔnɔ i b'a komisɔn sɔrɔ yen k'a fɔ sunguruden ye san o san waati bɛɛ i b'a mɛn radio la i b'a mɛn television na i b'a mɛn telefɔni na i b'a mɛn waajuli sira bɛɛ fɛ a ye lankana biri a ye disa ta a y'a fɔrimuw datugu a y'a farikolow datugu ala ma jɛn n'a ye ko musoden sunguruden walima musokɔrɔba e ka bɔ aw ka so da fɛ walima aw ka du da fɛ k'a sɔrɔ i ma voile biri ala ma jɛn n'a ye a bi fɔ su ni tile mais o ti k'a mɛn i n'a fɔ fɛn dɔ de bɛ ka fɔ u ye min ni ala ko tɛ kelen ye min ka d'o ye o bɛ k'o de kɛ su ni tile ne balimamuso hali n'i m'a to foyi kama a to yen ko lon dɔ la i bɛna bɔ diɲɛ kɔnɔ yan hali n'i m'a to yen foyi kama a to yen ko lon dɔ la i bɛna fɛn bɛɛ to yen wa fɛn bɛɛ bɛn'i to yen i kelen de bɛna t'i di i ka ala ma. o de kosɔn alahu taala ko ya ayuha lɛzina amanu ya aw maa minnu dalen don ni ala la aw minnu birilen don misiri kɔnɔ aw minnu birilen don misiri kɔnɔ aw minnu bɛ rukuu la e min tɔgɔ ko maadu e min tɔgɔ ko saka e min tɔgɔ ko tijani e min tɔgɔ ko abubakar bɛɛ b'i fa dɔn i fa ye silamɛ ye bɛɛ b'i ba dɔn i ba ye silamɛ ye alahu taala ko k'a f'i ɲɛna o ale nɛn kan a ka kumakan ka kurana kɔnɔ a ko itakila ko e selila in dɛ ko siran ala ɲɛ itakila siran ala ɲɛ wa ala ɲɛsiranya kalite min don hayisu ma kunta i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ siran ala ɲɛ o yɔrɔ la yen cɛ dogolen bɛɛ b'a yɛrɛ dɔn muso dogolen bɛɛ b'a yɛrɛ dɔn kamelenden dogolen bɛɛ b'a yɛrɛ dɔn sunguruden dogolen bɛɛ lajɛlen b'a yɛrɛ dɔn n balimakɛ n'i bɛ mɔgɔw cɛ la a lɔn ko mɔgɔw tɛ se ka foyi kɛ fo ala siran ala ɲɛ n'i bɛ baara kɛ baara kɛ ala kama liwajihila n'i b'i kelen na a lɔn ko mɔgɔw tɛ yen alahu taala bɛ yen sabula mɔgɔw tɛ se k'i bɔ ala bolo ne ma deli k'o f'i ye don dɔ la n ko n'i b'a kɛ ala ye a kɛ ala ye n'i t'a kɛ ala ye kana a kɛ ala ye mɛ lon dɔ la i bɛn'a kɛ ala ye o diyagoya ye bilahi i jigi dalen don jɔn kan i balimakɛ ye wa i jigi dalen don jɔn kan aw ka du kɔnɔ min kɛra procureur ye i jigi dalen don jɔn kan i kɔrɔkɛ min ye gendarme ye i jigi dalen don jɔn kan ton père c'est un multimillionnaire i jigi dalen don jɔn kan i bamuso de bɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen maîtriser i jigi dalen don jɔn kan ko e yɛrɛ ye faamaba ye n balimakɛ lon dɔ la i bɛna taa ka nin bɛɛ to yen mɔgɔw tɛ se ka foyi ɲa mɔgɔ tɛ se ka foyi kɛ mɔgɔ yɛrɛ tɛna se ka foyi kɛ ni alahu taala ma min lati i bɛ ala sɔsɔ la tumana min na balimakɛ mɔgɔ min b'i encourager a lɔn k'a t'i ka ɲɛ fɛ balimamuso i bɛ ala kota la waati min na min bɛ k'i encourager aw ka du kɔnɔ walahi a t'i ka ɲuman fɛ ɛ maamu ye minijupe don a ɲana dɛ

miniti kelen wagati fitinin dɔrɔn niminɛ mɛlɛkɛ ka cun e kan o lon de i bɛn'a dɔn ko teriya ye nkalon ye o lon de i bɛn'a dɔn k'i fa ye nkalon ye o lon de i bɛn'a dɔn k'i ba ye nkalon ye o lon de i bɛn'a dɔn ko zandarmuya ye nkalon ye o lon de i bɛn'a dɔn ko procureur ye diɲɛ kɔnɔ fɛn de ye nka procureur yɛrɛ bɛ siran niminɛ mɛlɛkɛ de ɲɛ bilahi o lon i bɛ nin balima bɛɛ lajɛlen ye niminɛ mɛlɛkɛ bɛ cun i kan waati min na o waati de la i bɛn'a lɔn ko ja i kun y'i yɛrɛ janfa n'a cunna i kan bana simple dama bana dama n'a ye tile dama dama dɔ kɛ i b'i balimaw bɛɛ lajɛlen ye ka ban i la. bana miyɛlenba mm. ko mɔgɔ sigilen b'i kɛrɛfɛ tijan o ye kalo kelen de ye n'a ye kalo kelen sɔrɔ ka ban i b'a ye i teriw bɛ commencer ka plɛɲi o sen bɛ sumaya o tɛ t'i nɔfɛ dɔgɔtɔrɔso la i ni maa minnu tun bɛ taa bari la ɲɔgɔn fɛ i ni maa minnu tun bɛ taa boîte de nuit la ɲɔgɔn fɛ i ni maa minnu tun bɛ taa makiw kɔnɔ ka gulɔ min ka gulɔ concurrence kɛ bi gulɔ filɛ nin ye ka e kɔnɔ nogo bɛɛ tiɲɛ k'i fogofogo tiɲɛ ka bana sidɔnbali bila i la kalo kelen bana dama HMA la walima CHU la olu filɛ nin ye k'o sen sumaya e nɔfɛ e ko teriya ye tiɲɛ ye e ko teriya ye tiɲɛ ye bana dama ale y'a sen sumaya kalo kelen k'a sɔrɔ a ye san wolonfila kɛ a bɛ ala sɔsɔ la ɲɔgɔn i bɛ to bana in kɔnɔna la i balemaw ani sinjisiraw minnu yɛrɛ tun bɛ sigi i kɛrɛfɛ k'i nɛgɛn ka kuma dumanw f'i ye i b'a ye olu olu fana bɛ commencer k'o sen sumaya a kɛra janfa dan ye walayi ni adamaden bɛ ko dɔn i ka ɲɛnamaya a dilan kaburu dilan i kaburu jɔ birikiw kɛ k'i kaburu jɔ ni ala bato ye ani ala ko kana sɔn k'i yɛrɛ manamana la abada he n'i y'a kɛ i b'a k'i yɛrɛ la sunguruden n'i y'a kɛ i b'a k'i yɛrɛ la kameleden n'i y'a kɛ i b'a k'i yɛrɛ la bilahi balimaw olu bɛ commencer ka ɲɔgɔn changer e eh, cɛ karisa ka bana ye dɔ k'a la koyi mm, hali n'ale yɛrɛ kɛnɛyala a yɛrɛ b'a dɔn kosɛbɛ ko ne tun bɛ taa wa a tun bɛ ɲɛ ɛ n ko jɔn balima de don mm. e balima tɛ wa bi de sera parce que bi a dalen don bi sera parce que bi a dalen don aw bi ɲɔgɔn changer waati dɔ bi se wari yɛrɛ bi ban waati bi ban kulukutu foyi tɛ yen ka e ka bana furakɛ a fɔra i ɲɛna i ma i bɛ to o bana na n'a kɛra i sata ye niminɛ mɛlɛkɛ mana cun i kan don min na tija ni i b'a ye i lahaliya bɛɛ lajɛlen bɛ yɛlɛma i lahaliya bɛɛ bɛ changer i kɛcogo bɛ changer fasajuruw bɛ ɲɔgɔn bila kolotugudaw bɛ ɲɔgɔn bila joli bolisiraw bɛ ɲɔgɔn bila ji bolisiraw bɛ ɲɔgɔn bila i hakili bɛ commencer ka ɲagami i ɲɛ bɛ minimini i hakili bɛ tiɲɛ o waati i tɛ ɲɛ tɛ foyi la niminɛmɛlɛkɛ kɔ maa minnu sigilen b'i kɛrɛfɛ u b'a fɔ ko a ye taa docteur wele docteur ko don wa le plus grand docteur au monde a ma deli ka bana dɛ a balima dɔ ma deli ka sa a fa bɛ min a ba bɛ min i b'a dɔn ko docteur ko tɛ bilahi docteur b'i wele docteur bɛ na ni docteur nana a b'a fɔ ko a y'a lajɛ an bɛna hemorragie kɛ o bɛ fɛn ta k'a bila disi kan ka disi lamaga pour que ni ka segin o y'a sɔrɔ niminɛmɛlɛkɛ ye baaraw daminɛ yanni niminɛmɛlɛkɛ yɛrɛ ka don fonction kɔnɔ a ka fonction kɔnɔ a bɛ ka min kɛ ala ye yanni ale yɛrɛ ka don o kɔnɔ Tijani i k'a dɔn maaw de bɛ yen minnu fana bɛ baara kɛ ni ale ye. Alahu akibaru. Alahu akibaru. kuma qualité bɛɛ bɛ fɔ waati maa minnu dalen don bana na olu yɛrɛ b'a dɔn ko wazannahu annahul firak wazanna annahul firak walayi olu yɛrɛ b'a dɔn ko an balimaw bɛ ka o yɛrɛ sɛgɛn dɛ ee docteur welela docteur nana mais bi foyi de tɛ se ka ne kɛɲɛ foyi de tɛ se ka ne bɔ niminɛmɛlɛkɛ bolo walayi n'i bɛ siran ala ɲɛ siran ala ɲɛ n'i bɛ ala bato ala bato n'o tɛ adamaden ye janfanci ye teri b'a teri janfa i n'a fɔ ko ko ma kɛ terimuso b'a terimuso janfa i n'a fɔ ko ko ma kɛ o de kosɔn ne bɛ to k'a fɔ an balima ninnu ɲɛna ni teri min nan'i fɛ ko an ka taa ala sɔsɔ yɔrɔ a fɔ a ɲɛna ko ayi ko n'e ka ɲi to i ba ka bon na to i fa ka bon na o ka kuma jugu bɛɛ f'i ma mais jɛn ni a ye o ka f'i ma ko gawa de ye i ye jɛn n'a ye o ka f'i ma naloma de i ye jɛn n'a ye o ka f'i ma i ti ko dɔn jɛn n'a ye lahara e ka fara ala ka maabaw kan jɛn ni diɲɛ gawaya ye jɛn ni diɲɛ nalomaya ye lahara e ka kɛ le plus déjà ye bilahi tiɲɛ n'o kɛra i b'a ye mɛlɛkɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ niminɛmɛlɛkɛ nɔfɛ olu bɛ commencer ka na sarangana kɛ banabagatɔ ye Amadu tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la alahu taala kun ye e ka dumuni ko kalifa ne de la mɛ ne ye lisi lajɛ ne ɲɛ tɛ dumuni de la min bɛ se ka tɛmɛ e kan filo ko fɛ k'i kɔnɔbara sɔrɔ e kan ka fɛn o fɛn dun i y'a bɛɛ lajɛlen dun ɲɛnamaya kɔnɔ a banna ale bɛ taa i ka jiko a kun kalifalen don maa min na ale bɛna sarangana kɛ ɛɛ muzali i ye caman kɛ diɲɛ kɔnɔ muzali i ye ji caman min i ye wagati caman ye aa ne kɔni ye n ka releve lajɛ walahi ji tɛ yen alahu taala ka latigɛ kɔnɔ min bɛ tɛmɛ e ngɔnɔ fɛ wa a bannen o bɛ na ten o b'u ka saranganaw kɛ ka na k'u ka saranganaw kɛ ka na k'u ka saranganaw kɛ ni sarangana bɛɛ banna i b'a ye mɛlɛkɛ belebeleba n'o ye azirayila ye ale bɛ n'i jɔ k'a ka baara daminɛ mɛlɛkɛ min n'ale kelen pe ye mankutu duuru sɔrɔ mɛlɛkɛ kelen a kelen ye mankutu duuru sɔrɔ mɛlɛkɛ min n'a ti yɛlɛko dɔn a ti kasi si dɔn i mana kɛ cogo o cogo a tɛ maloya i ma i fa ye minisiri ye a tɛ maloya i ma i ba ye minisiri ye a tɛ maloya i ma i fa de ye diɲɛ bɛɛ guvɛrɛne a tɛ siran i ɲɛ wari bi aw kun a mako ti o la e bɛ se ko la a tɛ siran i ɲɛ i ye nusi ye a mako t'i la e de ye diɲɛ bɛɛ jatɔ ye e b'i yɛrɛ sɛrifi bɛɛ ma a mako ti o la n'ale nana ale b'a ka baara kɛ mɛlɛkɛ min n'a bɛ don gouvernement kan k'a sɔrɔ a tɛ audience ta a bɛ don président kan a tɛ audience ta président ka militaires an'o ka sɔrɔdasiw gendarmes 43e bima o bɛɛ lajɛlen jɔlen a bɛ na o bɛɛ lajɛlen traverser o ti bɔ foyi kalama a bɛ taa eh, président ni bɔ ka taga n'a ye o bɛ bɔ ko kalama wagati min na o y'a sɔrɔ président sara a banna. malakal maut niminɛ mɛlɛkɛ niminɛ mɛlɛkɛ min n'a fɔra ale de ma ko hadimu laza ko mɛlɛkɛ min n'ale nana dɔrɔn ale bɛ niw de puruti ni gɛlɛya ye mɛlɛkɛ min n'a tɛ hinɛ dɔn wa mufarikul jama mɛlɛkɛ min n'a sɔrɔla aw ka du maa mugan de b'a kɔnɔ walima maa bi saba n'ale donn'a kɔnɔ dɔ de bɛ bɔ jama na nka dɔ ti fara jama na n'a bɛ maa kɛmɛ ale de b'aw kɛ maa bi seegin n'a bɛ maa bi wɔɔrɔ ale de b'aw kɛ maa bi naani i bɛ du caman ye yan walayi kunu o kun bɛ daga min sigi du ninnu kɔnɔ kilo min tun bɛ tobi malo la a bɛ taa kilo tan na mɛ niminɛ mɛlɛkɛ o ni puruti puruti bi kilo fila walima kilo saba de bɛ tobi mɛlɛkɛ min nalen bɛ dɔ bɔ jama na nka dɔ tɛ fara jama wa muyatimul atfal mɛlɛkɛ min n'a bɛ den kɛ yatima ye ka mamitu kɛ yatima ye ka papa kɛ yatima ye a ka d'a mansaw ye cogo o cogo wa muramilu nisa mɛlɛkɛ min n'a bɛ muso kɛ firiyatɔ ye ka lɔvu duman ban ka kɔɲɔ don yɛlɛma ka kɛ kasi don ye denkundi don k'o yɛlɛma k'o kɛ kasi don ye kɔɲɔmuso ka dɔnkɛ don k'o yɛlɛma k'o kɛ kasi don ye ka cɛ ni muso to lɔvu duman na n'ale nana dɔrɔn cɛ bɛ kasi walima muso bɛ kasi bilahi n'ale nana dɔrɔn la fo niw de ka puruti ka taa wa n'ale nana ale mako tɛ mɔgɔ n'ale sela tijani ale b'a ka baara de daminɛ sisan baara kalite jumɛn tijani nibɔ nibɔ ee ala n balimakɛ a to ka sumaya a ti kɛ ne na a ti fɔ ne ma n balimamuso i jo t'o la a to a ka f'i ma a to a ka k'i la a bɛɛ ka f'i ma a bɛɛ ka k'i la lahara e ka taa fara ala ka maabaw kan n cɛ lɔgɔbɔla e ti foyi ye e de bi bɛɛ nɛni e de bi bɛɛ tɔɲɔ n'i ye kɛlɛ daminɛ quartier kɔnɔ a ti kun maa si la ko a ka e deli i dusu ka bon bɛɛ ta ye ni tiɲɛni nana e b'a la ala sɔsɔ kalite o kalite mana na e bi dɔ kɛ o la kamelenden n'i yɛrɛ lajɛ alahu taala y'i dan k'i cɛɲa k'i ɲɛda nugu k'i cɛɲa ka wari d'i ma ka forme ɲuman d'i ma ni e yɛrɛ y'i kɔnɔbara lajɛ kuma dɔ i b'a fɔ j'ai joli abdo j'ai une belle forme olu yɛrɛ ɲuman ko j'ai travaillé ma forme ni ala sɔsɔ fɛn o fɛn nana e bi a la e ko tɔ bi to e la tɔ bi to e la tɔ ti t'i la jɛnɛya e bi dɔ kɛ o la sonyɛni i bi dɔ kɛ o la dɔrɔgu ta bi dɔ kɛ o la sigarɛti fime bi dɔ kɛ o la dangadenya bi dɔ kɛ o la i bi dɔ kɛ dɔlɔ min na i bi dɔ kɛ joint min na i bɛ dɔ kɛ ala sɔsɔ kalite bɛɛ la e ko o kamelenden o ka si sɔrɔ cogo di i b'a ye musokɔrɔbaw o mɛnlen don an bolo mɛ anw funankɛw de bɛ sa la bi i n'a fɔ tulonkɛ mun de bɛ ka kɛ an ka ala sɔsɔ cayala a warala walayi ala kira ko nɛɛma ni kisi b'a ma a ko jɛnɛya o de ye fɛn ye min bɛ adamaden si tigɛ a ti dɔ bɔ a la dɛ a b'a tigɛ de aw yɛrɛ ɲuman ma hmm. ko couper et puis ka décaler wa mɛlɛkɛ oh. n'ale y'i couper sanfɛ oh. décaler cogo t'i la ayi i bɛ jigi de bilahi ni niminɛmɛlɛkɛ nana yanni bɛ adamaden hami hami kan min adamaden b'a kɛ o y'a sɔrɔ niminɛmɛlɛkɛ donna baara la a bɛ ji bila a da la ji bɛ woyo ka bɔ a bɛ dumuni bila a tɛ se k'a kunu a tɛ se ka foyi de kɛ a yɛrɛ ye o waati ale yɛrɛ b'a dɔn ko kow banna waati ale yɛrɛ b'a dɔn ko ko laban sera ni niminɛmɛlɛkɛ y'a ka baara kɛ k'a ban Tijani i b'a ye masaw b'a fɔ ee karisa banna koyi kasiw bi daminɛ kasiw bi daminɛ i fa bi kasi i ba bi kasi i tericɛw bɛ kasi i terimusow bɛ kasi Tijani nin tɛ foyi ye walahi saya kɔnɔna la Tijani nin si tɛ foyi ye u bɛ mun fɔ ko a ye taa sukola wele waritigiba nafolotigiba sungurunden min falen don a ni na kamalenden min falen don a ni na n'a ti ko dabila ala kama a ti ko dabila mɔgɔ kama a bi ala sɔsɔ kalite bɛɛ kɛ sungurunden min bɛ ala sɔsɔ kalite bɛɛ kɛ n'i kumana a fɛ a b'a fɔ ko ala ka nimero ta i b'a wele ko ala yɛrɛ ka jigi ka na bɔ a la ko n t'a dabila sungurunden min n'a tun bɛ don ɲɛgɛn na ka taa ko wo fɛn o fɛn bɛ ɲɛgɛn da pɔrɔti da la tijani i b'a ye a bɛ tagafe kɛ k'a bɛɛ lajɛlen datugu mun kosɔn mɔgɔ dɔ kana ale langolo ye wo in fɛ kamalen sokoba in min ma fara jɛnɛya la abada n'ale donna ɲɛgɛn na a bɛ wo bɛɛ datugu mun kosɔn mɔgɔ kana bɔ ale lebu kan bi ale de dalen filɛ nin ye ko mɔgɔ wɛrɛ de bɛna na ale bolo don a yɔrɔ bɛɛ la haa ala e ne balimamuso e sɔnna bi k'i da e ka malin nin kɔfɛ e ka dangadenya an'i ka ala sɔsɔ ala kota bɛɛ kɔfɛ ko mɔgɔ wɛrɛ nana a bolo da e su la k'a tɛgɛ don i ka partie intime bɛɛ la k'a tɛgɛ don i lebu bɛɛ la ne balimamuso e b'a dɔn ko nin don bɛ se ka tila ka ala sɔsɔ ka ala kota n'a fɔra i ye to i tɛ to a mɔgɔ min bɛ ko a yɛrɛ ma ko mɔgɔ dɔ de bɛna n'a fini bɔ a la he adamaden tɛ foyi ye n'a bɛ siran ala ɲɛ kamalendenw n'a bɛ siran ala ɲɛ sungurudenw a ye siran ala ɲɛ mɛ walahi mɔgɔ tɛ foyi ye i nana mɔgɔw bolo i bɛ taa mɔgɔw bolo a b'a fɔ ko a ye na ni ji ye a ye na ni safinɛ ye a b'i da a b'i yɛlɛma cogo min k'a diya perezidan bɛ yɛlɛma minisiri bɛ yɛlɛma waritigi bɛ yɛlɛma fangatigi bɛ yɛlɛma o b'i yɛlɛma yɛlɛma cogo min k'o diya e tɛ foyi ye o e de bɛ k'i yɛrɛ ta i n'a fɔ fɛn dɔ nka i tɛ foyi ye a b'i kɔnɔ bisibisi sɔfɛ minnu bɛ yen banakɔtaa minnu bɛ yen o b'i ta de k'i sonsori kabinɛ na o b'a bɛɛ lajɛlen bɔ k'i kɔnɔ bisi k'a bɛɛ bɔ. Je suis trop belle. Il n'y a pas l'homme pour moi. Ne ɲɔgɔnna tɛ quartier kɔnɔ i b'i yɛrɛ servi quartier kamalenden bɛɛ la o bɛ n'i kɔnɔ digidigi o don o bɛ sɔfɛn ninnu bɛɛ bɔ ni sugunɛ b'i la a tɔ i kɔnɔ o b'a bɛɛ digidigi a bɛɛ bi bɔ ka kɔrɔnɛfu ta i kolen kɔfɛ ka dɔ da i nun na ka dɔ da i tulo la ka dɔ da i ɲɛ an'i kɔ ka dɔ don i bulodengɔniw cɛmancɛ bɛɛ la ani i ka orteil cɛmancɛ bɛɛ lajɛlen na k'a yira i la ko jaa e kun tɛ foyi ye n'o tilala sisan o bɛ mun kɛ min tun bɛ yɛlɛn talon kan quartier kɔnɔ ni musokɔrɔba dɔ kumana a fɛ a b'a dakala sama k'a nɛni o bɛ na n'ale le ta tijani ka n'a la quartier cɛma. ne ba i sɔnna ka sa i sɔnna wa i kun man ka sa o b'i da quartier cɛma i talen lɛbu da i juguw bɛ na i ɲinw bɛ na i ko kun ka di minnu ye o bɛ na i ko kun man di minnu ye o bɛ na a tɛ kɛ n na a tɛ fɔ n ma a tɛ kɛ n na a tɛ fɔ n ma dan tɛ nin ye wa i bɛɛ ni bɛɛ de tɛ nin ye. i tun bɛ malɛn kɛ maa minnu na o bɛɛ bɛ na e su dalen ye an tijani o b'a fɔ k'a ye alimami wele quartier alimami alimami bɛ na a bɛ kutuba yɛlɛ ee aw k'a dɔn anw ni karisa tun bɛ ɲɛnamaya la ɲɔgɔn fɛ aa bi ale ka lon laban ye ale ta banlen filɛ nin ye aw k'a dɔn an bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ tan bɛɛ b'a dɔn k'a bɛ kɛ tan bilahi tijani kungolo gɛlɛya innal insana li rabbihi lakanu billahi kungolo gɛlɛya de b'an bɛɛ la kungolo gɛlɛya de b'an bɛɛ la an bɛɛ b'a dɔn ko ala bɛ yen an bɛɛ b'a dɔn ko ala bɛ exister wa an bɛɛ b'a dɔn ko lon dɔ la an bɛ segin ala ma bilahi an bɛɛ b'a dɔn ko an bɛ segin ala ma kungolo gɛlɛya de b'an bɛɛ la n'o tɛ sunguruba ani kanbeleba n'o farala u ka jɛnɛya la k'a ban olu yɛrɛ b'a fɔ ala ka dugu ɲuman jɛ janɛmɛden i bɛ ala dɔn i bɛ taa jɛnɛya kɛ ala ka dugu ɲuman jɛ ala jumɛn e b'a dɔn ko ala ɲɛ b'i la wa e taara i sɔn ka walimuso dayɛlɛ k'i yɛrɛ dayɛlɛ walimuso ye k'a jɛnɛya a tilalen ko ala ka dugu ɲuman jɛ mm. ala jumɛn ɛ e b'a dɔn ko ala bɛ yen ah. i b'a dɔn ko ala bɛ yen o de kosɔn alahu taala ko inna inna eh, alahu taala ko inna rabbaka labil mirsad ko ni ala ye masa de masa min n'a sabalilen don kojugu bilahi tijan o kɛlen alimami ale bɛ kutuba yɛlɛ n'a tilala ka kutuba yɛlɛ ka ban a b'a ka sanagana bɛɛ kɛ n'a y'a bɛɛ kɛ a b'a fɔ e su kunna ko alahu akbar ko ala de ka bon ala min ye san dan ka dugukolon dan ka kini dan ka numan dan ka bani ni baya baba dan fayanfan bayanfan ala min y'o bɛɛ dan ale y'a fɔ a da la de nka kuma in bonya an'a valeur ale yɛrɛ t'a dɔn ka tɛmɛ e dalen kan bilahi n'i ko alahu akbar su bɛ kuma i fɛ k'a sɔrɔ e t'a kumakan mɛn a b'a fɔ alimami e jɔlen don ne kunna i bɛ k'a fɔ alahu akbar hmm. i le m'a lɔn ko ala ka bon ne de b'a dɔn ko ala ka bon wa foyi tɛ yen ala ka se kɔ sabula bi ne b'i bolo la bi ne b'i bolo la. o de kosɔn ne bɛ to k'a fɔ jamiya kalandenw ye kalandenw an bɛ baara min na an y'a minɛ an sɛbɛ la wa an kana sijan ɲini koyi an y'a ɲini ala fɛ ko ala ka an dɛmɛ an ka nin baara in kɛ fo ka taa se an ka saya waati ma sabula ne ɲɛ de tɛ fɛn na diɲɛ kɔnɔ bi fɛn min b'a to ko adamaden bɛ diɲɛ toli kanu i bɛ lahara sɔrɔ baara in de la i bɛ lahara sɔrɔ baara in de la i ka arijinɛ bɛ nin baara in de kɔnɔ i ka kaburu ka nɔgɔya a bɛ nin baara in de kɔnɔ i ni bɔli a ka nɔgɔya a bɛ sɔrɔ nin baara in de la wa bisari kan a ka kɛ ala de kama a kana kɛ mɔgɔ ko ye a kana kɛ tɔgɔ ɲini ko ye a kana kɛ bonya ɲini ko ye i b'a kɛla de liwajila i ka seli farida seli a kɛcogoya la i ti bɛla ja i ka ɲɛnamaya kɔnɔ kana sɔn abada e ka ye ala sɔsɔ la ala sɔsɔ siɲɛ kelen a bɛ mɔgɔ ka baraji min tiɲɛ o ka ca kana sɔn ka balo jamiya tɔn kɔnɔ ka sa jamiya tɔn kɔnɔ bɛɛ b'i dɔn ni ala ko ye ka tila ka sa ka taa tasuma kɔnɔ mm. ala k'an kisi walahi tijani ala k'an kisi n b'a ɲini ala fɛ ala kana nin nɔgɔya maa si an ye jija nin baara ma an ye nin minɛ nin de ye an kisilan ye wari tɛ an bolo sanu tɛ an bolo mais ala ka diinɛ anw b'o dɛmɛ sabula anw b'a fɛ ka kɛ ruwaw ye lahara jɔrɔ jamiya musomanw a ye dɔ fara langana kan jamiya musomanw a ye dɔ fara disa kan jamiya musomanw aw kana sɔn abada mɔgɔ dɔ ka fɛn dɔ kɛ min bɛ aw ka fɛn dɔ kɛ min bɛ lagosi lase a karamɔgɔ ma aw kana sɔn abada ne b'a dɔn aw t'o kɛ nka ladilikan nafa b'a la n'i fɛrɛlen don i kelen ye ne balimamuso kana sɔn jamiya cɛman kamalenden waajulikɛla i tɛ waajulikɛla ye o i jogo kɔlɔsi i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i karamɔgɔ ye fɛn min don i kɔrɔ o de ye ala ye a ma wari ɲini i fɛ a ma sanu ɲini i fɛ a ye fɛn kelen min ɲini i fɛ o de ye ala ye ala minɛ ala b'i lase i se yɔrɔ la diinɛ in minɛ i ka bonya bɛ diinɛ in de kɔnɔ diinɛ in minɛ i ka karama b'o de kɔnɔ diinɛ in minɛ i ka ɲɛnamaya dilanni a b'o de kɔnɔ an ye nin minɛ dɛ an y'a minɛ n'an tagaju ye n'an bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ a ka k'an bolo n'an bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ a ka k'an bolo mɔgɔw k'an nɛni cogo min k'an ja fɛn o fɛn ka d'u ye o k'a fɔ an ma nka an kana nin bila abada ala k'an balo nin kɔnɔ ala k'an sa nin kɔnɔ walahi e ka sungurudenw sigilen lajɛ ka kameledenw sigilen lajɛ jamana in kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko samedi samedi don o man ɲi samedi don taara ka kɛ don rouge de un jour rouge i n'a fɔ feu rouge nin waati in na n'i bɛ kamelenden caman ɲini taa o sɔrɔ boîte de nuit kɔnɔ ani bari ani makiw n'i bɛ sunguruden caman ɲini o yɛrɛlen don o ka talonw kan o taara ala sɔsɔ yɔrɔ n'o kamele o kamelew ye dulɔw bɛ min ala bɛ sɔsɔ ala bɛ sɔsɔ jɛnɛya bɛ kɛ nka aw nana sigi waajuli kɛnɛ kan aw bɛ se ka mun de fɔ ala ye ko ala bɛ ban ka kɛ aw ye. alahu taala ye kɛnɛya min di bari kɔnɔ mɔgɔw ma a y'o ɲɔgɔnna de di aw ma alahu taala ye hakili ɲɔgɔnna min di maki kɔnɔ mɔgɔw ma a y'o ɲɔgɔnna de di aw ma alahu taala ye wari min di ala sɔsɔbagaw ma a y'o ɲɔgɔnna de di aw ma nka aw ko ala i ye wari min d'an ma i ye kɛnɛya min d'an ma i ye hakili min d'an ma i ye fɛn o fɛn di an ma ala n'an m'a ta ka e ala ka baara kɛ an t'a ta k'i sɔsɔ abada

ala sɔsɔ ye i ka disi gosi fɛn t'o ye i ka disi gosi fɛn i ka fierté o tɛ ka mɔgɔ sɔgɔ walima ka ben mɔgɔ kan je suis le plus grand nouchi d'abrass walima adjamé ou du monde entier o t'i ka fierté i bɛ se bɛɛ la i bɛ se ka ba bugɔ o t'i ka fierté i b'i ka fierté dɔn wa e k'i bolo kɔrɔta quartier kɔnɔ lon dɔ la ko kabini ala ka n da n ma deli ka jɛnɛya kɛ walahi n kalila ala la fierté tɛ k'o bɔ kabini ala ka n da n ma deli ka jɛnɛya kɛ n ma deli ka ala sɔsɔ mais bi fierté ye mun de ye n'i sera ka sunguru kelen fila saba déshabillé dɔrɔn ko je suis un dieu wa quartier vieux père bɛɛ lajɛlen b'i féliciter e ko an bɛ taa min an mako ma sa o de kosɔn i bɛ si bɛɛ kɛ ka denmisɛn wele a ye na ala ma a ye na ala ma a ye na ala ma i bɛ tila ka kuma i b'a ye quartier vieux père dɔw olu yɛrɛ de bɛ kuma in bɔ o tulo la ko cɛ an ye caman mɛn sa nin petit yɛrɛ a ka kuma ka ca a bɛ mɔgɔ nɛni a bɛ kɛ tan mais n balimakɛ attention n'i sara don min na quartier vieux père in a tɛn'i bɔ ala bolo n balimamuso i ka tanti in tɛ wa n'i ye mini-jupe don min b'i encourager ko a cɛ ka ɲi n'i sara a tɛn'i bɔ niminɛmɛlɛkɛ bolo n balimakɛ kana sɔn abada i k'i yɛrɛ janfa a to yen bɛɛ to yen ala minɛ ala minɛ dɛ denmisɛnninya tɛ ala ko sa kamalendenya tɛ ala ko sa sungurudenya tɛ ala ko sa ala ko denmisɛnw yɛrɛ de kan k'a kɛ n'i ye ne yɛrɛ lajɛ hmm. j'ai quel âge n ma se yɔrɔ si je n'ai que 29 ans bientôt je vais avoir mes 30 ans mais n bɛ mun kɛ ala ka baara est-ce que n cɛ man ɲi wa je suis un beau gosse hali n'i ko ne cɛ man ɲi ne yɛrɛ b'a dɔn ko n cɛ ka ɲi sabula maa min bɛ kɛ jugu ye a yɛrɛ ma o de ye ɲɛmɛrɛ ye ale bɛ salon kɔnɔna to ka taa la kabinɛ na an tijani je suis un beau gosse n'a fɔra ko an ka sunguru drague e ala tijani telefɔni di yan ala kama sms n b'a dɔn n b'a kɛ cogo dɔn a plan kalite bɛɛ bɛ n kɔnɔ bilahi n kalila ala la wa n bɛ ka kuma ala min tɔgɔ la ala b'a dɔn ko a kɛcogo bɛ n kɔnɔ bilahi walaga tɛ nasi tɛ foyi foyi da ni da ne ba bilahi bi sɔn a ye wulibali don sa an bɛ ɲɔgɔn dɔn kanbeledenw ni an bɛ ɲɔgɔn dɔn aw bɛ se mun de la ko ne tɛ s'a la n bɛ se a bɛɛ la mɛ ne y'a bɛɛ to yen ka na ala ma n balimakɛ n b'a lɔn ko don dɔ bɛ yen don min na ne yɛrɛ se tɛ a la alahu taala ko don min ma ittaqu yawman turjauna fihi ilallah ko siran don ɲɛ lon min na bɛɛ bɛ n'i janfa i balimaw bɛ n'i janfa i teriw bɛ n'i janfa i sinjiw bɛ n'i janfa bɛɛ lajɛlen bɛ n'i janfa alahu taala ko siran o don ɲɛ don min na i tericɛw yɛrɛ de bɛna fara fara ɲɔgɔn kan an ye taa siyaka kaburu san i balimaw yɛrɛ de bɛna wari bɔ an ye taa madu kaburu san wa olu de bɛ n'i ta k'i bila mobili kɔnɔ mobili min i balolen i kun tɛ fɛ k'a ye n'i ɲɛ ye kunun ile de tun bɛ mobili boli i bɛ don ɲa fɛ mɛ bi i donna mobili kɔnɔ mobili kɔfɛ wa mobili min tun man d'i ye i balolen tu es qui je suis qui vous êtes qui nous sommes qui nous ne sommes rien que la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala et un jour après nos travaux nous allons aller rendre compte chez Allah subhanahu wa ta'ala

tijani o bɛ n'i ta di ka kaburu magɛn n'i ye yɔrɔ min na i bɛna a lɔn ko ja i tun y'i yɛrɛ janfa maa minnu tun y'a f'i ɲɛna ko karisa ala sɔsɔ a kɛ tan a kɛ tan a kɛ tan o don olu yɛrɛ de bɛ n'i ta an ye taa n'a ye kaburu la n'o y'i ta n'an sera kaburudon na tijani i dalen kaburu kɛrɛ na i ni tericɛ min tun bɛ taa baari la ɲɔgɔn fɛ ale yɛrɛ b'a fɔ ko a ye pɛli di yan ko baraji ɲini don ee ala balimakɛ kana sɔn i ma miiri i tericɛ i ni min tun bɛ fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ka yala ɲɔgɔn fɛ ile yɛrɛ tun bɛ min nɛgɛ ka bila ala sɔsɔ la an ile n'ala cɛ i bɛ k'a fɔ ko ka pɛlu d'i ma i bɛna bɔgɔ jigin ale de kan ko baraji ɲini don ka misiri to yen ka yatima ladonw to yen ka firiyamuso ladonw to yen ka dugawu ɲini to yen ka sarakabɔ to yen ko e bɛna bɔgɔ jigin i balima kan i terikɛ ko o de ye baraji ɲini ye ko teriya ye ten nkalon jumɛn bɛ tɛmɛ nin kan teriya bɛɛ to yen teriya ɲini ni ala ye teriya bɛɛ to yen teriya ɲini ni ala mɔgɔ ye teriya bɛɛ to yen teriya ɲini ni kuranɛ ye parce que olu de bɛ se k'i bɔ olu de b'i bɔ dɛ olu de b'i bɔ waati sera an bɛna bi wajulu jɔ yan kuma ka gɛlɛn laɲini tun ye min ye dɔrɔn an ɲɔgɔnna denmisɛnw kamelendenw ani sungurudenw a ye aw yɛrɛ dɔn a y'aw yɛrɛ dɔn n'a m'aw yɛrɛ dɔn a man ɲi farafinya tɛ fa ye farafinya tɛ nalomaya ye farafinya tɛ kodɔnbaliya ye an ye nanzara n'u ka ko to u bolo an ye tubabu n'u ka ko to u bolo an y'an yɛrɛ lɔn an ye kɛ an yɛrɛ ye ne balimakɛ sokoya de ka di i ye wa jɛn n'i ka sokoya ye walahi ala m'a fɔ mɔgɔ si ye k'i ka dulokiba don ala m'a fɔ cɛ ye ala m'a fɔ muso ye k'a fɔ ko n'i kɛra soko ye ko i bɛ taa janɛmɛ na ala m'o fɔ danfɛn si han sokoya de ka d'i ye na alahu taala ko sokow yɛrɛ de ka d'ale ye

de ta mort ou avant le jour de notre mort. Viens. ala k'an ni saba bɛn ala k'a sago ɲumanw k'an ye o la an kun sigilen don laɲini min kama o de ye ko ka dugawu sama mansaw ye a balimaw n'a mansaw a ka maa minnu fatura ka segin ala ma ko ka dugawu sama olu ye ko kɛrɛnkɛrɛnma ko a balima dɔ bɛ yen a bɛ fɔ min ma ko sɛkɛnɛ ko o fatura ne hakili la ko a tile bi naani bɛ bɛn bi ma ni n ma fili kuma la ma don o don ko a tile bi naani bɛ bɛn bi ma ko dɔn ka dugawu kɛ a ye kɛrɛnkɛrɛnma sɛkɛna ye sɛkɛna hamala tɔgɔma ko o kɔfɛ ka dugawu kɛ a balima bɛɛ ye a n'a mansa fɛn o fɛn n'o segira ala ma ne hakili la laɲini bɛɛ kɛra an karamɔgɔ sɛki ibrahim kane ka diɲɛ kɔnɔ ale de tun ka kan k'an baro yan bi su in na nka a ma se ka kɛnɛ sɔrɔ parce que a bɔra mali la jumadon faamuna donc an bɛna an yɛrɛ labɛn ka kuma jɔ yan wajulu banna ka ban